OK, hallo Leute, Dia dhíbh a chairde agus fáilte ar ais chuig an seomra ranga Gearmáinise. Tá fhios agam go bhfuil sceitimíní an domhain oraibh arís inniu toisc go bhfuil mé ag labhairt libh tríd YouTube, ach socraígí síos agus gabhfaidh muid tríd an ceacht seo.

Drochfocal é sin. Now, rinneamar an focal doof cúpla ceacht ó shin agus sin an focal amaideach. Agus i ndáiríre, ní taitníonn an píosa seo liom cos tá sé ag rá táim spóirtiúil mar duine, is mise an saghas duine spóirtiúil agus níl suim agam i léitheoireacht, agus cuireann sé sin frustrachas orm toisc go bhfuil sé ag rá má tá suim agat sa spórt ciallaíonn sé nach mbíonn suim agat rudaí á léamh agus is dóigh liom gur sin bréagach, nach ea? Mar is féidir leat rudaí á léamh agus rudaí fisiciúil a dhéanamh. Bold Christa, look, we'll cuir in our, now. Christa, No, ní féidir liom, here, fan soicind, gheobhaidh muid an peann, now.

agus caithfidh sibh an Ghaeilge a aimsiú ar gach focal san fhoirm so, Autobiografien, sin scéinséir, uafás, leabhar eachtraíochta, scéal grá, ficsean eolaíochta, fantasaíocht, dírbheathaisnéis nó scéal teacht in aois. Agus caithfidh tú dul tríd na focail uile agus ag an deireadh brú ar, submit, le bhur dtoil. Nuair atá sin thart, tá muid ag dul ar aghaidh chuig an Hörverständnis. So, seo an Hörverständnis. Caithfidh muid éisteacht go cúramach leis agus caithfidh sibh na freagraí a scríobh isteach i do chóipleabhar as. Gaeilge, más é, auf Irisch bitte. So, Isabel, céard a mothaíonn sí faoin léitheoireacht? Cé mhéid leabhar atá aici sa seomra? Cén saghas leabhar a taitníonn léi? Ok. Ina dhiaidh sin, tá Michael. Céard iad na caithimh aimsire atá aige? Cé chomh minic is a cheannaíonn sé na hirisleabhair agus cé mhéid a cosnaíonn siad?

OK.
So, má tá oraibh éisteacht leis sin arís, just téigh siar sa físeán seo agus éist leis arís, nó is féidir libh éisteacht leis ar an iPad. So, rachaidh muid tríd.
CD 2, Track 21. Isabel.
Grüß dich, ich heiße Isabel und ich komme aus Gaschurn. Das ist in Österreich.

le ich agus le wir ihr und sie agus bíonn sé neamhrialta le du und le er sie es man. Agus an mbealach go bhfuil sé neamhrialta anseo ná athraíonn na gutaí i lár ó e go dtí ie.

Ich lese, du liest. So, le bhur dtoil isteach i bhur gcóipleabhair, an mhiste libh haon go sé a chomhlíonadh? Now ná déan dearmad, nuair atá muid ag cur ceist orainn féin, caithfidh muid féachaint ar an duine nó an rud nó na daoine atá ag déanamh é, agus ansin cuireann muid ceist, cé atá ag déanamh é? Má tá mé ag déanamh é, téann muid le Ich. Má tá tú ag déanamh é, le du. Má tá sé nó sí, Téann muid le, er, sie. Má tá muid ag déanamh é, wir, má tá sibh ag déanamh é, ihr, agus má tá siad ag déanamh é, cuir muid sie. So, mein Opa rud éigin die Zeitung, The Irish Times. So cé atá ag léamh an nuachtán Irish Times? Tá mo dhaid

Focal Roman feiceann sé mar Roman, duine ón Róimh, ach sin cara bréige, Roman sin úrscéal. Sin an úrscéal. OK, so, má tá sibh críochnaithe leis sin, rinne sibh an obair ar fad, so maith sibh. Anois, glacaigí sos, tugaigí aire daoibh féin. Má fheiceann sibh ar an OneNote, rinneamar ceacht ar an Luan, ar an Máirt, ar an gCéadaoin agus ar an Déardaoin. Déanfaidh sibh ceithre cheacht Gearmáinise gach seachtain, mar sin níl aon obair le déanamh agaibh ar an Aoine, so tá sibh saor. So, labhróidh mé libh arís trí YouTube ar an Luan. Go dtí sin, tugaigí aire daoibh féin, leanaigí comhairle agus treoracha ón rialtas agus ón HSE, fanaigí Fanaigí sna tithe agus bígí slán sabháilte. Also, auf Wiedersehen, bis